Chuir bainisteoir nua contae Lú, Gavin Devlin, tús buacach lena thréimhse ar an stiúir sa Tulach Mhór an deireadh seachtaine seo caite, fad is a tháinig Stephen Sherlock i gcabhair ar Chorcaigh le scór dhá phointe len iad a thabhairt slán ina gcoimhlint leis an gCabhán. Ciocu foireann a chuirfeadh lena ruathar? Dáithí de Mórdha atá i mbun tráchtaireachta. Tosnú sa bháide don gcéad uair um thráthnóna atá ag báideoir fé scór blian an chontae, Tiernan Markey, Uimhir 7 Craig Lennon, Gradam Réaltóg 20 is 24, fé mar atá aige Sam Mulroy anuraidh agus Ciarán Keenan sa chúinne ana-éascaidh ar fad. Maurice Shanley ag tosnú do Chorcaigh inniu, iad an-láidir timpeall lár na páirce le Colm O'Callaghan is Seán Walsh agus tosaithe gan cháim acu, Stephen Sherlock, Marc Cronin agus fear Uíbh Laoire Chris Óg Jones. Corcaigh is na geansaithe bána orthu gan dabht. Níl puinn taithí againn orthu sin ach iad ag dul ar an ionsaí anseo. Seo gluaiseacht an-bhreá foirne ansan. Pointe agus an-phointe ansan ó fhear Cheann Toirc, Tommy Walsh. Lú anois iad san ag dul ar an ionsaí. Is leathchéim ansan an-dheas. Cé atá anso anois? Iad ag pasáil ó dhuine go duine ag tabhairt fé ar deireadh ansan, Conor Grimes agus sin pointe gleoite foirne ansan ó chontae Lú. Corcaigh pointe chun na maitheasa i gcónaí. O'Callaghan le pas gleoite isteach ansan i dtreo na dtosaithe. Ag tabhairt fé le ceann mór ard ansan, Mark Cronin. Bhuel, taithí na mblian aige gan dabht agus é ana-phointeáilte. Ana-chuid den imirt ag Corcaigh anseo, cé go bhfuilid ag imirt as baile. Chris Óg Jones ó Uíbh Laoire anso, thá sé tapaidh, thá sé pointeálta. Pas do Cathal Maguire thar n-ais ag Chris Óg Jones anois, cad a dhéanfaidh sé? Thá baol ar bháide anso agus é sin déanta! Bhuel, Chris Óg Jones ó Uíbh Laoire. ruathar isteach sa chearnóig agus thá sé chomh maith do thosaí is athá in Éirinn chun báidí a dh'fháilt. Contae an Lú, ba dheas leo tosnú ag scóráil níos tapúla ná mar athá déanta acu go dtí so. Ag tabhairt fé an babhta áirithe san Craig Lennon, bhuel, pointe gleoite ansan do réaltóg na bliana 2024. Ciarán Downey anois. Siúd ag gluaiseacht timpeall ag féachaint bhfuil éine corraí laistigh dó. Féachaint suas brú á chur air. An pas tugtha uaidh aige ansan go dtí an captaen Sam Mulroy. Sam Mulroy i bhfad amach ón sprioc ach is cuma san do Sam Mulroy, thá sé ana-phointeáilte. Corcaigh anois. Ceithre phointe chun na maitheasa ag tabhairt fé lasmuigh don stua ansan bhí Brian Hurley, Hurley thairis an trasnán, an cúpla faighte ansan. Ana-phointe ar fad ar fad. Anois Contae Lú. Is leo an bhearna san a laghdú. Tá siad go mór ar gcúl anseo. Ach le dul ar an ionsaí anois. Sam Mulroy ag gearradh isteach i dtreo na cearnóige. Mulroy lena dheasóg an babhta áirithe san. Sin pointe deas ó chaptaen Chontae Lú. Seacht bpointe idir na foirne anois. Seo chughainn Craig Lennon anois do chontae Lú. Lennon, an pas láimhe tugtha uaidh aige ansan go Ryan Burns. Burns, thá siad amach ó dhuine go duine. Thá cosaint mhaith ansan thiar má tá, thá an seilbh fós acu. An-bhlocáil ansan ar fad ar fad déanta ag Luke Fahy. Címid anso arís é. Bhí sé idir dhá cheann na meá an seilbh an babhta áirithe san. an-bhlocáil ansan ó fhear Bhaile an Chollaigh. Mulroy leis an gcic saor anois, isteach i dtreo lár baill ansan a théann sé. An ceann san anois oibrithe go dtí cliathán so na páirce agus le faobhar na bróige an babhta áirithe san. Sin cúilín gleoite ó Thadhg McDonnell. Corcaigh cúig phointe chun na maitheasa i gcónaí agus iad ag dul ar an ionsaí an babhta seo agus an ceann san mór ard agus ana-phointeáilte ar fad ar fad ansan. Contae Lú anois Jab oibre le déanamh acu má theastaíonn uathu an cluiche seo a bhuachaint mar go bhfuil siad naoi bpointe ar gcúl. Tá riail an bhuntáiste anseo acu. Stracaithe siar don dara babhta ansan bhí Ciarán Downey, Downey lena dheasóg, ceann mór ard ansan. Tá san ana-mhaith ar fad ar fad. An cúpla faighte ansan ag lántosaí Chontae Lú. An airde leo, mótha lár na páirce agus an briseadh buaite anseo ag Corcaigh. Seo chugainn Luke Fahy. Ana ana bhliain curtha isteach aige siúd go dtí seo. Pas láimhe ansan. Seans ar bháide anseo a bhfuil, bhuel, Stephen Sherlock sásta lena phointe an babhta áirithe san. Gan dabht, bliain ana mhaith aige siúd lena chumann Barra Naofa. Ocht bpointe idir na foirne anois, Contae Lú. Caithfidh siad tosnú ag scóráil tapaidh agus ana-thapaidh. Ceann mór fada isteach i dtreo na cearnóige agus, bhuel, an mó babhta atá san feicthe againn? Liathróid ag titim gearra, chífimid anseo arís é. Ceann mór ard ansan agus isteach sa líontán. Feadóg dheireanach séidte ag an réiteoir anseo. An beart déanta ag Corcaigh. Beidh siad ana-shásta lena mbua anseo ar chontae Lú agus iad a d'iarraidh ardú céime san a bhaint amach. We're after two league games now, geez we're delighted where we are, two from two, haven't said that for a while now just from a Cork football perspective so Nice going down the road now going into a break week where do you know you get a few bodies back, a bit more fitness into the legs and uh really looking to the third game now against Offaly. Teacht suas anseo bhí a fhios againn go mbeadh cluiche ana chruaidh os ár gcomhair amach you know an dá uair dheireanach a thánamar suas fuair an Lú lámh in uachtar orainn ach cluiche mór dúinn é as baile ár céad cluiche as baile i mbliana so cluiche diandeacair ach you know sa céad leath cuireamar smacht air tar éis an chéad ceathrú agus dul isteach go leath-am bhí bhí bhí farasbarr againn agus you know thaispeánamar ana thaithí sa tarna leath. you know, chun an clár scóir a choimeád ag obair agus, you know, dul abhaile leis an dá phointe an rud is tábhachtaí.